takulandirani akuluakulu pepani kwambiri sinatenge ma microphone anga lero komano ndamva zonena kuti tikambeko nkhani za zomwe zikuchitika chakwathu ku area 24 okay uwu ndi area 24 nde 23 ndi 24 anayandikana kwambiri akuluakulu mwina muziona ku background mmene kukuonekera eh? tikuonesani even zambiri kuti no kodi no kuchitika ndi chani apapa ndizoona kuti no pakuchitika no chitukuko mwayiona imeneyo kunoku ndi kudera la nancy tembo mp wa kunoku ndi nancy tembo nde nancy tembo akupanga zonena kuti msewuwu umachoka nde kuti chakwina kwake 6 miles nde unazakhota pena pake timati no pa pakuona ndithu yomabwera ngati kwa mtsinje amatero kenako no ukalumikiza uku ndekuti kumapita chakungwenya ukatero ndekuti ukatuluka kuka- ku zbs kina mpaka ukatuluke ndekuti pachani paja pa tank ino sopano pa petroda ukalowa ndekuti mu m1 mwene mwene guys nthawi inoyi cdf akuti ndalama za cdf zachitukuko sizinatani sizinatuluke ku parliament kujako ndalama sizinatuluke anthu sanapasidwe koma nancy tembo akupangabe izizi silo zoti ndalama zochokera kuti no komano mangofuna kukamba zonena kuti no anthu akamapanga zinthu ngati izizi tikuyenera tizikamba za iwo ife sinatumidwe ndi nancy tembo even nancy tembo sakutiziwa nde tukayikanso ngati mwina mwake tizakumaneko live live kochero mafuna tikambe a tinabwera zapanga zathu kuno kuja kungwenya tikufuna kukamba zonena kuti no zimene akupanga nancy tembo zimenezi ndi zimene zimafunikira osatengera zonena kuti awawa kaya ndi a dpp kaya ndi a utm kaya ndi a udf kaya ndi achani tikangowatuma anthu ajawa kaya akalowa alowa pa tiketi ya chipani chanji amene ajawa tatuma no kuti akapange represent community azatukule community yathu ndi zimene zikuchitika kunoku ndi zimene akupanga chani nancy tembo big up nancy tembo ulemu wanu we give it to you chifukwa chonena kuti no enano anatilonjeza zambirimbiri atalonjeza lonjeza palibepo chimene akupanga palibepo chimene akusuntha koma guys zimene ndikunenazi nancy tembo anauchotsa msewu kuchoka nde kuti mu m1 6 miles nkudzayenda fans omwe makhala kumeneko nde kuti mukumvesa ndikulowa nawo uku anadzauyimitsa pena pake timati pa kwa mtsinje pena pake atayima pamenepopo timaona ngati munthu uyu akungopangira zinthu zichani ndale chifukwa nthawi imeneyo tinali ndekuti tikuyandikira ndekuti kampeni ija apa pano walowa i think alibe zifukwa zina zizonse zonena kuti mwina angapange chifukwa nthawi imene ankapangira fight kuti no apeze mavoti nde timati munthu apangira zinthu zimenezi fukwa cha mavoti komano apa walowa zomwe zikuchitika ndi chani akupitiriza without even cdf cdf ija isanaperekedwe kwizoona kuti zikukhala motani komano zomwe zikuchitika kunoko ndi zabwino kwambiri expansion ya msewuwu yapangitsa zonena kuti even mbalimbali mwa msewumu zimene anthu akumanga akumanga zimashopu zonena kuti kumati "Ah, koma kwathu kuno kukuchitika zinthu izizi za standard zija kungobwera msewu anthu akupanganso ndi kuti no upgrade ma buildings awo akumanga ndiwo mabuilding aja otani opatsa chidwi zimenezi ndi zimene zimafunikira sitikudziwa kuti kwanuko zikuyenda motani komano ku area 24 kunoko nkhani yake ndi imeneyoyo Nasetembo akupanga izizi ku area 23 kumeneko ndi i think let's be honest Mr Msungama kumenekonso sakutithandiza because msewu uwu umene tikunenawo unakakhota pena pake timati pakona yomabwera ngati ndi kwa mtsinje kuno kuti ukatulukire chakungwenya uko nasetembo anawuyendetsa pamenepo nkuwutchola kumabwera nawo ku 24 kwinako side imeneyo ndi side ya Ulemu Msungama ndiye kuti MP wa area 23 kumeneko ndamene akuyenera apitirize koma zonena kuti autenge msewu uja apitirize akatuluke nawo mu area 23 sanapange zimenezo si sitikudziwa zonena kuti kapena mwina akapanga term inoyi koma sanapange so tikungodikira tikungoyang'ana komano we can give it to Nasetembo kaya ndi wa mcp kaya ndi wachani koma we can give it kunena kuti munthu akutani akupanga zoyenerera ende kumachita kufila ukamayenda kuno kunena kuti no pakuchitikatu zinthu tatu wichasikopo kunena kuti no ndalama izi zisamathere pomwepo kwinakunso ma guys no ma mp we send you there kaya ndikumulanje kaya ndikukalonga kaya ndikuti tinakutumizani kunena kuti mukapange represent dera kumenekoko mukapange zonena kuti kutukuke kumenekoko koma tikudziwa zonena kuti no dola zikabwera mwayamba kumangofinyira m'matumba mwanu instead of kupanga develop madera amene aja sizoona ifeyo tinayamba kupanga izizi zamati cdf zikalekale kwambiri kalekale tizichoka ndi kuti kani nthawi kwabwera uja Bakili achoka pamene kumabwera a Bingu aja kubwera apita kubwera Mayi Banda aja kubwera ma guy onsewa tizingokhala chimodzimodzi ndalama za cdf zimapanga chani tikanakhala tasinthatu panopo tikanakhala tasintha zimene kumakhala ndi kuti no tili ndi misewu yooneka bwino chifukwa chaka china chilichonse ma guys mukulandira ndalama komano this is sitikuonapo zinthu chilichonse chikuchitika zikanakhala zoti zikuchitika chonchi sibwezi ndekuti tikumanena zoti kumayendanso misewu ya fumbiyi zaka zambirimbiri so we want you ma guys tikakutumani kumenekoko do the needful mupange zinthu zokonda dziko zandale zanuzo kumakwenyana zotani muzisiye koko mupange zonena kuti mutukule dziko ende magayezi there is another thing ifeyo ti ifeyo timachita kuzikolezera zinthu zino ifeyo timachita zoti mp uyu sanatithandize akupanga zofoyira kwambiri koma still timakatani timakamvotera munthu amene uja ndikumatumizabe kumeneko azikangopandiramo asapange zolongosoka bwero penepene ndekuti zikhala ndi maservice ofoyira yonse chifukwa apapa mmene palili chonchi apapa akhala pathiridwa tala apapa apa ndikuti no kukhuluza kaya ndi njinga yakabaza kaya njinga yomweyi yakapalasa kuchoka ndikuti kumene tikunenako kuzafika ndikuti mu Ngwenya muziyendano ka distance kochepa kwambiri panali chitunda chachikulu apapa apa komano ndikuti chikhala chili flat munthu akhoza kupalasa bwinobwino mabizinesi ndikuti azitani azithamanga zinthu zizikhala zabwino so nasetembo uh, we give it to you mama mwaitha mama mupitilize Eh, kaya ena apanga zotani koma mupitirize izi zinthu zimene zikufunikira my wish kunena kuti no madera ena ndi ena amene ali mu dera lanuli amene muna pali kuthekera kuti no so mukhoza kupanga ko misewu mutapanga zonena kuti mupitirize zimenezozo anthu azakhala akukunyadilani and sindikukayika kunena kuti mukhoza izi ndi zinthu zimene zimapangisa zonena kuti no ma mp ngati awa azingopezeka zonena akungowina time and again kumangowina kumangowina kumangowina amayi nasetembo ulemu wanu and ifeyo ndife anthu othokoza kwambiri fans ya kunoko ndikhulupirira ndiyothokoza kwambiri ndi zomwe zikuchitikazo of course magayezi tikuonesani mafuteji bwinobwino kuchoka ndiye kuti kumene kukuchokerako kumusiku ndiye sitinajambule koma kuli bridge akupanga bridge pa Ngwenya penipenipo pokalumikiza kunsewu akupanga bridge kuchoka pamene uko ndiye kuti kunsewu ukuunjika ndi kuti zilo cholo lino zinthu zikuyenda osangoti kungoziunjika nkuyimika komano ndiye kuti ngati mwina mungathe kuona sitiuziwa kumbuyoko ndi kuti fans yonena kuti no yavalanso ma worksuit ya mu construction so zonena kuti no ntchito ikutani ikugwiridwa ngati simunaone magaya amenewo kusogoloko ndiye kuti mukhala mukuona tikamajambula mafuteji zonena kuti tipange fit in video koma magayezi ifeyo tiziyamika zabwino zikamachitika amayi nasetembo tathokoza kwambiri Eh, kwina konso a Msungama amayi kuyang'ana kwa inu lini lini kuyang'ana kwa inu ku 23 uko ku Etikezi Eh, kaya ndi wakuti kaya kaya ndi wa ku Mwanza eti wa ku Mwanza tiyeni tipangeni zoti titukule madera athuwa akutitu anayankhula mawu amayi joyce chitsulo muwakumbukire anamwalira amayi chitsulo ananena kunena kuti no ndale sitidya eh ife tikufunano zonena kuti zitukuko zitani zizichitika pa ground so bravo and keep it up